tụgharịa na akpa ala okwu ndị a na Ngilishi.
obi kpọrọ Nwoye nkụ Heart called Nwoye firewood. afọ tara emeka mmiri Stomach dry Emeka water. deriko na-eme aka abụọ Deriko is making two hands. obi dị emenike n'azụ Heart dey Emenike back. ntụwa ilu na-atụgharị anya na Bekee. anụ gbanaa tata echi bụ nta Meat gbana today, tomorrow is hunter. ajụla ajụ eri na-ebute ayagha aya anwụ Not questioning question eat. Brings not sicking sick die. agbụsị gbaa otule ọ mụrụ akọ Agbụsị shoot nyash, e go learn akọ. anụ bu ụzọ na-aṅụ mmiri ọma Meat that carry door, drinks fine water. onye ọbụla na-eni mmadụ na ndụ maka ego abụrụgo Next of kin, unu si na ọ bụrụgo next of kin.
aha obodo enwekwanụ next of kin bụ gịnị Ezeagụ Enugu State. sọsọ ọjị bụ osisi na-eto ude ya mere eji nwee Ude ọjị.
onye gote ude galala ọnụ ife ọ ga na-ekpe na ekpele bụ sọ Ude m efula.
unu si na ọ sọ Ude m efula.
ude onye jere mba na-ete bụ gịnị Udemba. unu si na ọ gịnị Udemba. ude ọra na-ete abụrụgo Ude ọra. ekpele anyị na-ekpe bụ Oko lụa Okorie.
unu si Oko lụa Okorie.
aha bekee na Nkọwa ya n'asụsụ Igbo. perpetua Nwaanyị na-ekpo ekpo ka ose. rosemary Ife ụtọ eji esi nri. kingsley Nzuzu eze na-ezuzu.
elizabeth Chacha Eliza na-agba. moses nwoke na-emo ugboro isii ee nwoke na-emo gịnị ugboro isii onye nkụzi jụrụ anyị ka anyị jụọ onye ajụrụ m unu ka unu jụa Moses onye nkụzi ịma ụma aha na aha megidere ya ọzọ mee ọzọ emela ilo bụ eze eze bụ ilo nneji nnaji iruka azụka izu ọnwụ izu ndụ ndụka ọnwụka nne nne nna nna ọdịnụkwụ chukwu ọdịnaka chukwu ufo ọnwụ ufo ndụ uche tata uche echi afa m fue afa m efula nne m enu nna m anị enu chebe anị chebe i gonye nwaanyị ude anụ arụ ya na ude ntutu isi o tie chaị ude m ezue i si na ọ ga-eti chaị ude m ezue ma agwaghị mba mba ọ ga-ama mba mana agwa mba Mba amalụ. unu si na agwa mba mba amalụ ebe ogu jere ọ karịa ogu ọfọje unu si ọfọje obi na ada kedu nke ka n'ụmụ anụmanụ adaka ehe mana abịa na mmadụ obika onye ọbụla unu fụ nwee nnukwute ọnụ ga-ezuru ọha maranụ na o si na agbụrụ ndị a na-akpọ ọnụ ọha unu si na o si na agbụrụ ndị a na-akpọ ọnụ ọha obi ebe a na-edebe mma ka a na-akpọ gịnị Emmanuel obi mma onye amaghị agba bọọlụ asị na ọ na-agba gịnị Nkem Owoh i si na ọ na-agba gịnị Nkem Owoh n'ezie Patience ka ọzọkwọ onye afịa bụ eke ọ na-ele ọkụkọ a na-akpọ ya gịnị eke ọkụkọ unu si na a na-akpọ ya gịnị eke ọkụkọ oge Ọnwụra nwụrụ akwa nwunye ya na-ebe bụ Ọnwụra di m Ọnwụra di m unu si na akwa nwunye Ọnwụra na-ebe bụ ọgwụ na-atụgo onye nkụzi a ikwu na ibe kedu nke ka Ikwuka kedu ka unu si malụ onye nkụzi jee jụọ ndị be Ikwuka ajọ ọya na ọnwụ kedu nke ka njọ ọnwụ ka njọ kedu ka unu si maa na ọnwụ ka njọ unu anwụbugo mbụ onye nkụzi agwaghọ gị ya amahụ chukwu adịghị eri ụna mana enwelụ ụna chukwu unu si na enwelụ ụna chukwu ebe ụmụ nwaanyị na-eyi asebi ụmụ nwoke ọ na-eyi gịnị achebe unu si na ụmụ nwoke na-eyi gịnị achebe enwere akwụ ojukwu ma nwee odumegwu mba na-asị nje nụọ nwaanyị ọ nụgo mba anụgo unu si na mba anụgo onye nkụzi agwaghọ gị ya amahụ aha ebe ji na-adọ bụ gịnị ọdọ ji unu si na ọ gịnị ọdọ ji onye mụtara uche na-ele atụrụ enwego uche atụrụ aha bekee na nkọwa ya n'asụsụ igbo Hyacinth oke isi Sandra akpụkpọ ụkwụ Augustina nwaanyị a mụtara n'ọnwa ọgọst Bella ebe enyelụ la si ya bilu Betty ebe enyelụ ti si ya bilu Becky ebe enyelụ ki si ya bilu benson onye nkụzi mazi ụma vincent isi eji malụ vin henry nwoke dịka nwunye ọkụkọ gabriel ọkpọ ntu monica nwaanyị ụsọ ego douglas akpị nkịta Ee, ntị m afụ anya m pịọpịa gala ọnụ unu si douglas bụ gịnị nkịta alas cosmas onye enyere laịsensị ka a na-abụ ọnụ olivia onye na-eri nri via via nwalaka isi mala ndị obodo ka anyị na ebenezer ebe ndị obodo liza mba na-asị nje nụọ nwaanyị ọ nụgo mba anụgo unu si na mba anụgo onye nkụzi agwaghọ gị ya amahụ onye mụtara uche na-ele atụrụ enwego uche atụrụ unu si na o nwego uche atụrụ aha ebe ji na-adọ bụ gịnị ọdọ ji unu si na ọ gịnị ọdọ ji onye ọkụ gbara ọ jọọ njọ ga-azabazi unu si na ọ ga-azabazi okoji danaa na bleaching cream agụpụta nya bụ oke ọ ga-abụzi unu si na nya bụ okoji ga-abụzi ok maka na onye ọbụla ga-aza aha masịrị ya ya mere onye dara ogbi ji zaba onye kpuru isi zaa onye akakpọ zaa onye kụrụ ngwọrọ zaa mmadụ na mmụọ kedu nke ka onye nkụzi abịa n'ụwa ndị dị ndụ mmadụ ka mana abịa n'ụwa ndị nwụrụ anwụ mmụọ ka ehe ọkwa unu afụgo onye nkụzi a m tụa ilu na igbo unu akọwaa ya na English aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ hand of sand sand brings mouth of oil oil ọzọkwa hand of sand sand brings mouth of oil oil egwu ọ na-atụ egwu does fear fear fear unu si does fear fear fear okirikiri ka a na-agba ukwu ose ada alị enu round round you can shoot the bottom of pepper you cannot climb it

ọzọkwa A pursuer of chicken will Tinubu while the chicken will Usain Bolt. ehe akpa ntu Yes, teacher, the miss.
tụgharịalụ m na bekee ekwughị ekwu mere ọnụ anụghị anụ mere ntị Don't talk, made mouth. Don't hear, made ear. ee so what made you Ọkwa unu afụgo onye nkụzi a? akpa ntu who allowed you to speak igbo Onye gwara gị sụọ bekee onye nkụzi? hia afịa ọfịa gala ọnụ ntị m afụ anya m ntị m afụ anya m ọ gịnị bịa akpantu Yes, teacher Denise.
akpantu Yes.
akpantu ị ma ụma Do I know?
nsogbu adịrọ ya enwedị m efe gị bịa isi ahụ Yes, teacher. isi ahụ ngwa tụgharịalụ mụ na bekee nwaanyị mụta isi ofe mmiri mmiri di ya mụta ịpị ụtara aka were esu onye bụ ofe Woman learn to cook soup water water. Her husband learn to pịa ụtara hand to sulu the soup. ezigbo nwa ọzọkwa Woman learn to cook soup water water. Her husband learn to pịa ụtara hand to sulu the soup.

obele ilu a obele ilu a m tụ na unu ama ntụgharịnwu ya na bekee ee anyị amaghị onye nkụzi nyere anyị aka tụgharịzie ya ya fiọfịa gala ọnụ fiọfịa gala ọnụ ntị m afụ anya m ntị m afụ anya m ya na sọsọ ife unu dị mma ya bụ rie nri nyụọ nsị jụọ mụ na m ama ụma ọkwa unu afụgo onye nkụzi a a amaghị ife unu a mere unu ji chọsi ebe unu ya-awụ ahụ unu afụrọ ọ bụ na Oji River n'eke unu si eji enweghị m ihe m nwere ịgwa unu tupu anyị gaba n'ilu bịa ọgba ama